Ba dhóchúil í, is dócha, i Meiriceá. Níl trua ná taise ná trócaire ag stair don té a ólann té a tholgann slaghdán. d'éinne ar bith is dócha. Scríobh.

ag brionglóidí go bhfuil sé i dtéatar, scannán, in amharclann, is dócha, pictiúrlann, pictiúrlann, ag breathnú ar scannán ciúin de shuirí a dtuismitheoirí i gConey Island, ag an nóiméad cinniúnach, a deir sé, Sheas mé suas sa phictiúrlann agus scread, 'Ná déanaigí, níl sé ródhéanach bhur n-intinní a athrú, an bheirt agaibh, ní thiocfaidh tada maith as seo! Ní thiocfas ach aiféala, fuath, scannal agus beirt pháiste nach bhfuil acu mar charachtar ach anchúnseacht nó anchúinsíos, is dócha. Thréig Harry Schwartz, athair Delmore, a bhean gan súil le filleadh sa bhliain míle naoi gcéad fiche a trí agus bhog go Chicago, áit a dtáinig rath ar a ghnó árachais. Agus ag fágáil Delmore faoin seachmall, go bhfaigheadh sé saibhreas mar oidhreacht am eicínt amach ansin. Ní tharlódh sin. cé go bhfuair sé cupla míle dollar mar oidhreacht, i bhfad tar éis bás a athair, sa bhliain naoi déag 's a tríocha. Féach nach raibh ann ach seacht mbliana idir fágáil Nua Eabhrac agus. a bhás i Chicago. Rinne Delmore staidéar sa University of Wisconsin agus áiteanna eile mór le rá gan céim a thógáil. Gan bhuíochas dá neamhthoilteanas, sé sin gan bhuíochas dá dhoicheall, go mbreathnófaí air mar Mharxach, chuaigh sé isteach ar foireann an Partisan Review, iris a chlaon i dtreo na heite clé, a raibh a ghéill, a raibh tar éis a ghéillsine a athrú ó Stalin go Trotsky. Woo-hoo! Sna tríochaidí mhúin sé ag Harvard ach go minic i bpostanna uirísle. Sáraíodh ar a iarrachtaí leanúnacha post le tionacht a fháil ansin agus i gCornell agus sa University of California mar gheall ar chúinsí mí-ádh nó den chuid is mó iompar neamhrialta. Mar Giúdach

an scoláire agus critic Harry Levin, scoláire siúil plásánta iltíreach, a faomhadh, a tuilleadh, a ceadaíodh ann, cé go mba Ghiúdach é, nó b'in mar ab fhacthas

nár bhuail sé nó nár staidéar sé le Delmore riamh. Agus níor bhuail sé leis fiú in Harvard, cé go raibh ard mheas aige ar a fhilíocht sula ndeachaigh sé go Harvard, agus déanta na fírinne b'é ba mhó ba chúis le John Ashbery ag dul go Harvard mar mhac léinn sa chéad áit. Ach rinne Kenneth Koch, Koch? cúrsa le Delmore agus thuairiscigh sé rudaí maithe ar ais ón chúrsa. Fuair John Ashbery aitheantas beag ar Delmore roinnt blianta dár gcionn i Nua-Eabhrac agus cuireadh gliondar air nuair a ghlac Delmore lena dhán 'The Picture of Little GA in a Prospect of Flowers' sa Partisan Review. B'fhéidir nach raibh ann in Harvard ach fadhb sceidealaithe, ar a laghad uair amháin, chuir Delmore Schwartz a chúrsa ar ceal agus d'fhill ar Nua-Eabhrac chun aer úr Greenwich Village a análú. Ach thaitin ambiance cultúrtha Harvard leis freisin agus sara i bhfad d'éirigh sé cairdiúil le filí óga dóchúla mar, sea, caithfidh mé sin a mharcáil, mar Robert Lowell agus John Berryman.

Ní hionann an líne liom ach bhreathnaigh sé ar an domhan mar ghníomh an striapaí. Rad sé na píosaí agus thit siad go hurlár. Idir an dá linn bhí a chúrsa

tionchar an leabhair seo a mhíniú sa bhliain 1938 nuair a tháinig sé amach, tháinig John Ashbery air cúig bliana dár gcionn D'fhionn sé é i leabharlann phoiblí agus fiú sa chóip chatach a d'aimsigh sé bhí aura soiléir follasach inbhraite aige.

den aitheantas a bhronntar ar siúd a bhunaíonn teanga nua filíochta. Ach lena mhaorgacht, lena dhínit, d'éirigh le T.S. Eliot clú nó airde a bhaint amach a mhearaigh Delmore, a chuir le buile é, fiú agus é á líonadh le éad. Bhí Delmore srianta ag teorannacha a chúlra. ó aithris a dhéanamh ar mheon oilte cultúrtha T.S. Eliot, agus ní raibh Delmore in ann ach cúrsa malartach a thógáil. agus faoi dheireadh d'aimsigh sé cuspaí níos comhbheoga i bhfad na haimsire i Rimbaud agus Baudelaire. Deir Atlas.

bhróin do-inste sa dán 'Tired and Unhappy You Think of Houses'. Cé má tá réamhtheachtaí níos soiléire uait, d'fhéadfá scéal Thomas Mann a aimsiú, aimsiú Tonio Kröger. Ach.

síoraí. N'fheadar an raibh tionchar ag seo ar scríbhneoireacht Delmore Schwartz freisin, go háirithe agus é seo ag tarlú tar éis saol luath a bhí measartha compordach. Bhuel, sin deireadh le cuid a dó den léirmheas sin. Stopfaidh mé agus tiúrfaidh mé cuid a trí daoibh ar ball. ní anois. OK, sin an méid. Bíodh lá deas agaibh.